gee ntị ka ị nụ ife anụmanụ nwaanyị obodo gwa m m jụrụ ya today sị ya nne akpọkwa m ya nwunye m o, ka m si akpọfu ya nwunye m sị ya nne na o nwere ife m chọ ka m jụọ ya n'ọkwa na disemba na-eru ife a asị nwunye m ị bụ na ị ghọtago asị nwa afọ be anyị nwoke anambra na-anụ gị sị ya ị ya esokwa di gị wee naruo ka ị fụnụ ka ị narụ ịzọ ọkpa na anambra steeti ka e teli ya ofe onugbu teli ya ofe ọra nke aka be anyị o na ọ bụrọkwa nke ị na-ete esi n'obodo a ka i rie nke dị be anyị nke dị fresh ka ị fụ ka o si atọ that is ka ị fụ ka ị nọrọ ya be anyị mara ka be anyị si ị bata ị na-achitezie ị bata lise m ka ị kọọlụ m ị ma ife ọ gwa m hei na ya ya emekwa achọrọ m ịsị ya n'oyibo o memarụ na ọ nya ka m na-ekwu okwu ya ọ sị m na ya ya anwakwu ya anwa gbacha sị m taa chukwu ajụkwa nya nwa ya ana ka e je je gbuo onye na ya ya anakwa di ya na ya ya anakwa be anyị na ya ya emekwa ya eme mụ chekwa ka ọ gwa m na ọ bụrụ ife ọ ya eme na ọ ya agwa m ị fụ na ọ na-agwakwa ya na ọ na-agwakwa ya di ya kpaa afa di ya na ọ na-agwakwa ya di ya n'iru ya sị ya na ya- na ya ya ajekwa ebe a na a ya egbu ya m sị ndị onezi ya egbuzi ọ sị mba o, na a ya egbukwa ya ebe a na ebe ọ ya ejedebe bụ na ebe ọ na-anadebe ya na di ya ekwugie na ebe ọnịnị ya na na na be anyị ya akwụsịdebe bụ na bụ na Lagos na Lekki o ọ sị na ọ na Lekki ka fa ya akwụsịdebe n'ebe a ka fa ya anọ fa nọsi ebe a maybe two weeks or three weeks then fa na-achitezie azụ n'obodo a na ya yakwa eje na na be anyị that is na east m sị kee ife bụ sị na ị ya ejezi na east ka ọ na Lekki ka mpa nke nwoke nọ ka mma nke nwoke nọ

hey ị fụ gị so ị bụziela ofeke na that is ị chịtara aja ide i ribedi three square meal mana i kuchi nwaanyị obodo kedu ife ị ya akọ ị ya ananwu ị ka akwụgo ụgwọ tiketi gị na ya naabọ ị ka nago nwere akwụkwọ because ofeke dị ka unu nọ na steeti unu kuchikwa nwaanyị obodo na-eme nwa nwaanyị mana iji nwe ha akwụkwọ keezi ka ị ya esi wee melụlụ ya akwụkwọ keezi ka ị ya esi wee kpọrọ ya wee naba wee nabazi ya kwụsịkwazi ya na Lekki so ọ magoro ebe bụ Lekki na ọ side ebe ọ chọrọ ọ magoro na ebe ọ chọrọ na ọ chọkwa ịnaba na be fa na a ya egbu ya onye sị gị na a ya egbu na a ya egbu ya ma ọ na-abụ nke gị na ya naabọ na-amụ nwa onye sị because ọ sị na ọ na-agwa ya nke nwoke na ya ya anakwa na a ya egbu onye sị gị na ọ- na a ya egbu gị na a ya egbu ya na bef- na be gị ka gị na ya naabọ na-amụ nwa anaba ayarụ ọ gwasịa gị na ọ bụrụ na ị nwere ụnọ na Lekki ị ya eje je chọba ya chọba i rentie e rentie ebe ọ ma na yes na ebe ọ ya nọ arụ adị ya mma ka ya asị ka otu o si wee nọrọ n'obodo fa n'ebe a ka ọ ya akwụsịdebe ị ka na-akakwugharị gị na ụdị mmadụ adọnụ ị na-akpọ ya nwunye gị onye na-aya atụrụ ọkpa be nna gị m sị ya kedụ ihe di gị kwukwanụ ọ sị na di ya kweta na di ya manụ ọ ma na ya ya gwara di ya na ya gwakwala ya ya from day one na ya ya ejekwa even na ya na ya ya eji atụdị ọkpa na okwe o sibu mbụ na ya ya eludi be anyị eruli ma ya fọzie ya nke ma ọ na Lagos ka ebe ọbụla na ya ya azọdị ọkpa na Naija n'ebe a ka fa ya anọdebe ha ya esi nyanwa nọziela ebe a nụbazie ya ka fa biziere ebe a forever na ya ya ejere eje onye gwasị ya ihe dị ofu i jeje kweta ka ọ mụọlụ ya ofu mụọlụ ya ịbụa mụọlụ gị ịtọ so kedu gwa m onye dị otu a ma isi ya o zuru ezu ngwa unu na isi unu ụfọdụ n'ime unu isi unu anarọ arụ ọrụ nche na m na-eme nkọyeri na-ekwu ife anụmanụ nwaanyị obodo gwara ewu ọfịa u- ewu ọfịa nwanne unu nwoke o kweta

ị ya anazia ka i jeje fụ ndị be nna gị ị kwụsịdebe na na ihe na na Lagos gwazia dasi ya asịsị m unu fa meziere ha gbaziara ha flight ha esizi gbagotekwu ya ebe a wee fụ gị ị fụ na isi unu anarọ alụ ọrụ so meaning that ị nazia kpọrọ ụmụazị anazia kwụsịzịa n'ezi ụmụ ndị be nna ya afụzi nwa nwa a sị na ị mụrụ isi unu anarọ alụ ọrụ isi unu anarọ alụ ọrụ and o si anụmanụ wee nara aka because ọ gwa gị even from bọsị izizi gwa gị na ya ya anakwa na ya ya anakwa na a na-egbu ya ebe a ndị almost of ife ụfọdụ n'ime fa na-ekwu that ị sị na ndị na ya egbu ya na ma fa na be fa ichi isi onye obodo a wee naba ịnara ana ebeli ya isi ị fụrụ ife fa na ife ife na-eme na film bụ nwa fa na-act i jere ana na be fa ebeli ya isi i were ya si ya e leave that thing ife niile a bụ ife a na-act act na movie na ọ bụrọ nke nwa ị ma na still na ụjọ aka dị fa n'arụ na fa ya analụ i jee mụọ nwa anaba ya alụ ya sokwa gị ewu ọfịa